Шэджэм псы ӏуфэм ӏус Къундетей, Шэджэм етӏуанэ къуажэр, епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм къэунэхуауэ къалъытэ. Совет зэманым ипэ къихуэу къуажэм Къундетейкӏэ еджэу щытамэ, къэралым къыщекӏуэкӏа политикэм кърикӏуахэм ящыщщ минрэ щибгъурэ тӏощӏ гъэм а цӏэр Шэджэм етӏуанэу зэрызэрахъуэкӏар. Нобэ къуажэдэсхэм яӏэ псэукӏэм, къуажэм щекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм щыгъуазэ зытщӏыну дэ зыхуэдгъэзащ, минитӏрэ пщыкӏух гъэ лъандэрэ къуажэ администрацэм и унафэщӏым и къалэныр зыгъэзащӏэ Борс Юрэ. Минитӏрэ епщыкӏуханэ гъэм, апрель мазэм щыщӏэдзауэ нобэ къыздэсым, администрацэм, къуажэдэсхэм, курыт еджапӏэхэм я къарукӏэ лэжьыгъэшхуэ едгъэкӏуэкӏащ. Къуажэ къыдэлъэдапӏэм Ленинэ уэрамым деж дгъэуващ аркэ. Минитӏрэ епщыкӏуханэ гъэм Ленинэ уэрамыр километрищрэ ныкъуэрэ и кӏыхьагъуэ асфальтыщӏэ тетлъхьащ. Абы иужькӏэ а гъэ дыдэм мэжджыт, мэжджытыщӏэ къызыӏутхащ цӏыху щих хуэдиз щӏэхуэу. Къуажэр псыдзэм щыхъумэн папщӏэкӏэ километриплӏ и кӏыхьагъуэ Шэджэм псы ӏуфэр ӏут дамбэр тэмэм тщӏащ. Къуажэм щӏэблэ къыдэхъуэр къалэм ямышэну, къуажэм адыгэбзэр анэдэлъхубзэу къыщекӏуэкӏыу бзэр ящӏэу къуажэ гъэсэныгъэр яхэлъу къэхъун щхьэкӏэ курыт еджапӏи, зы еджэгъуэ нэмыса сабийхэр щаӏыгъ гъэсапӏи, щэнхабзэ уни дэтын хуейщ. Фи къуажэкӏэ ахуэдэкӏэ дауэ фыщыт? Шэджэм етӏуанэ къуажэм курыт еджапӏэуэ щы дэтщ. Абыхэм псори зэхэтуэ минрэ щитӏым щӏигъу еджапӏэу щӏэсхэр, курыт еджапӏэхэм епхауэ сабий саду тӏу дэтщ. Абыхэм щиплӏым нэблагъэ сабийуэ йокӏуалӏэ. Ещанэ курыт еджапӏэ къепха сабий садым къыпащӏыхь сабий плӏыщӏ зыщӏэхуэн, ясельнэ блок, Ар нэдгъэсыну икӏи къызыӏутхыну ди мурадщ мы гъэ дызэрытым. Езанэ курыт еджапӏэм и пщӏантӏэм къриубыдэуэ щыдухуэну ди мурадщ сабий сад щэрэ плӏыщӏрэ щӏэхуэнуэ ахуэдиз бжыгъэ. Абы нэмыщӏкӏэ ди мурадщ абы и пщӏантӏэм иджырикӏи спортивный площадкэ жыхуиӏэм хуэдэу Щыдухуэну квадратнэ метрэ щин щӏигъу къриубыдууэ. Зи еджэгъуэ нэмыса сабийхэр щаӏыгъ сабийм я бжыгъэмрэ къуажэм къыдэхъуэ щӏэблэ апхуэдэ ӏыгъыпӏэхэм екӏуэлӏэн хуеймрэ я бжыгъэр зэтехуэрэ. Абы теухуауэ жысӏэну сыхуейм, нобэ къыздэсым ищӏ, бгъущӏ и чэзум пэплъууэ, очередь итууэ апхуэдиз сабий диӏэ. Мечту зэӏутхыну, зиужь духуэну, зиужь дитхэр зыхуей хуэдгъазэмэ, дыхунэсмэ, псори тэмэм хъуну къыдолъытэ. Мыдежым дей щыт курыт еджапӏэм щэнхабзэ унэр къыпытщ. Дауикӏ, щэнхабзэ унэм щекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм уэрэд къеуэми, джэгуми, курыт еджапӏэм урок, дерс щекӏуэкӏмэ, а тӏур зэран зэхуэхъуу щыткъэ? Зым зыр дэӏэпыкъуу, псорикӏи зэгурыӏуэу, псори дахэ ӏейуэ йокӏуэкӏ. Щӏэблэ къыдэкӏуэтейм и къэухьым зиужьыным елъытащ курыт еджапӏэм къарит щӏэныгъэм и мызакъуэу, ахэм я зэчийм зрагъэужьын папщӏэ драгъэкӏуэкӏ лэжьыгъэхэми. Мыр зэраухуагъам утепсэлъыхьыну кӏыхьыӏуэ хъунщ, ауэ Советскэ Союзым щыгъуэ кърагъэжьа дворец культуру. Ахъшэр зэрамыӏэмкӏэ школ и гъусэу ящӏ хуэдэу, школымрэ Дом культурэмрэ зэгъусэу хуэдэу ящӏа абдежми. Дэ залэ къытлъыса, мы зы пэши къытлъыса адрейр школщи. Апхуэдэу дызэдолажьэ, гугъу ӏей дохь, ау Къэфакӏуэ гуп цӏыкӏур диӏэщ, уэрэджыӏакӏуэ гуп цӏыкӏур диӏэщ. Тӏэкӏу театр гуэр къызэӏутхат, студие гуэрхэр къызэӏутхати, пэш диӏэм щедгъэщӏын. Мис мы хъыджэбз цӏыкӏухэм, сабий цӏыкӏухэм уэрэд жыдогъэӏэ, мы зы пэшым щыжыдогъэӏэ. Репетицэ жыхуаӏэр абы щыдогъэкӏуэкӏ ар. Къафэр, къэфакӏуэр гъуэзэджу диӏэщ, сабийхэр гъуэзэджу къокӏуалӏэ. Я адэ-анэхэр къокӏуалӏэ. Джэгуакӏуэ гуп, къэфакӏуэ гупыр нэхъ зевгъэужьыну сыт щӏэгъэкъуэн къыфхуэхъур е зэран къыфхуэхъур сыт жыпӏэфынур? Цӏыхуитӏ дылажьэу ар мыр. Сэ директорымрэ худрукымрэ лажьэу аращи, ари сокращение тӏэкӏу дихьау ныкъуэ-ныкъуэ къыдатри долажьэ. Ау сабийхэм сом кӏапэ гуэр зыгуэрхэр къахьри, зы а щӏыпӏэ къыдогъэувэ зыгуэрхэр кърыдощэху. е е я фащэ, е зыгуэр, е машинэкӏэ зыщӏыпӏэ укӏуэнумэ, машинэкӏэ, транспорткӏэ зыщӏыпӏэ пшэнумэ, мыбы проблемэ зимыӏэ щыӏэкъым. Щэнхабзэ унэ цӏыхуитӏкӏэ гъэлэжьа хъунукъым, дауи, икӏи нэхъыбэ лэжьакӏуэ фщӏыну апхуэдэ ӏэмал къыватрэ. Дэ апхуэдэ ӏэмал диӏэкъым. Мы щэнхабзэ унэм къекӏуалӏэр мыдей щыт курыт еджапӏэ закъуэм къикӏыр ара хьэмэрэ а лейм къокӏ. Хьэуэ, къуажэ псом къокӏ. Хамэ къуажэ къокӏ ар. Къэфакӏуэ цӏыкӏуу щэрэ пщыкӏутхурэ къоуалӏэ, ныбжькӏэ зэхэдзауэ. Уэрэджыӏакӏуи зы щэщӏ, щэщӏрэ тхурэ къекӏуалӏэу къыщӏэкӏын. Ари мы къуажэдэс ар. Абыи хамэ къуажэ къикӏыурэ къокӏуэ. Хамэ къуажэ къикӏыу къыщыкӏуэкӏэ, ахэр зыгъэсэн, гъэсакӏуэ нэс яӏэ къыщӏэкӏынщ. Хэт ахэм я дэлажьэр? Тупцокъуэ Толэ. Куэд щӏауэ мэлажьэ илъэс щэныкъуэр хъуауэ абы иролажьэ Шэджэм псыкъелъэр, Чегемский водопад ансамбль уэфӏэм тӏури дыхэтщ. Тӏури абы абы уэрэд щыжыдоӏэ, ари сэбэп къытхуохъу. Тупцокъуэ Толэр и закъуэпцӏий долажьэ абы. Ди сабий садым сабий щищ нэблагъэ къокӏуалӏэ. Группэуэ ий иӏэщ. Сабий илъэсищым щыщӏэдзауэ. Илъэсиблым нэс. Гуп къэс сабий дапщэ фщӏэс? Щэщӏрэ тхурэ зыхэт хэтщ, щэщӏ зыхэт хэтщ, плӏыщӏ зынэблагъи хэтщ. Нтӏэ, сабий плӏыщӏыр зы гупым щӏэсыну гъэсакӏуэхэм къехьэлъэкӏкӏэ, апхуэдиз сабийм укӏэлъыплъыну зэуэ. Икӏи тыншкъым, ауэ абы гъэсакӏуэ хэтхэм. Опытышхуэ ябгъэдэлъу я лэжьыгъэр фӏыуэ ялъагъуу хэтщи, зэдоӏэпыкъухэ, гъэсакӏуэу тӏурэ абы ядэӏэпыкъуэгъуу зырэ зэгъусэу здыхэтхэщ. Дэ диӏэщ сабийхэм музыкальный работник жаӏэу зы диӏэщ. Тхьэмахуэм тӏэу яӏэщ, ар группэ къэсхункӏэ нэхъ цӏыкӏу дыдэхэм деж щыщӏэдзауэ и подготовительнэм деж иухыжуи, яфӏэфӏ дыдэу макӏуэ, педагог дополнительного образования жиӏэуэ. Диӏэщ, арикӏ игурэ и псэрэ етауэ долажьэр. Проекторхэр къигъэсэбэпу сабийхэм яфӏэфӏу сыт хуэдэ театр щыӏэми, сытми зрагъащӏэу. Ар зэрыдэлажьэрэ адэ-анэхэми нэхъ яфӏэфӏу театрхэр сабийхэр нэхъ кӏуэну хуейуэ, сыт хуэдэ таурыхъхэмикӏ а сабийхэм артист дыдэм хуэдуэ я хузэфӏэкӏыр къагъэлъагъуу, яфӏэфӏуэ.

Дзюдокӏэ ящӏ занимацэ и кикбоксингкӏэ ящӏ. Сабийр къуажэм дэсхэм и псоми спорт гуэркӏэ занимацэ ящӏу щытщ. Япэрауэ, сабийр мыхьэулеину хуейуэ аращи, абы теухуауэ ди къуажэм тренерхэр и мыкӏэ администрацэ жыпӏэми занимацэ дощӏ. Аращи, сэ бэнэкӏэ хуитра тренеру сызэрылажьэри, абы теухуауэ. Тренеритӏ дохъу Би Азэмэтрэ сэрэщи. Через деньурэ тщӏыуращи, щэм нэс къокӏуэри, группищ мэхъури. Ауэ дэ дадолажьэри. Сабийхэм я фӏэфӏщ, дэри дызэрыцӏыкӏурэ спорткӏэ занимацца тщӏащи, дэри тфӏэфӏу дадолажьэ. Сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр фиӏэ? Ди республикэм абы нэхъыбэу дыщобанэ, ауэ зэзэмызэ всероссийский турнир жыпӏэми дикӏыу щытми, абыкӏи хъарзынэурэ добанэ. Мазитӏ ипэ дыщыӏат Тэтэрстанми. Япэ увыпӏэ щым къахьа, етӏуанэ увыпӏэ зым къихьа, ещанэ увыпӏэ плӏым къахьа. Фи лэжьыгъэр нэхъ тынш хъун щхьэкӏэ зыхуэныкъуэ зыгуэр щыӏэ? Тренировкэ махуэ къэс зыщӏхэм уалъэщӏыхьэн щхьа через день упщӏымэ уалъэщӏыхьэнукъым. Ди къуажэм мы зы залращи, мы пэжыр жысӏэнщи дэ занимацэ зэрытщӏрэ мыхуэдэ зал зэи диӏакъым. Дэ дыщыцӏыкӏуу тренировкэ щытщӏхэм, гысту залыфӏу диӏэщ, мыри абыи зытедгъэгусураӏым, мащӏэу жысӏэрауэ, махуэ къэс тренировкэ зыщӏын хуейхэм яхуэмыщӏу, мис ауэду нэгъуэщӏ залхэм дыкӏуэн хуей мэхъу. Мыр япэм клубу щытаурати, зал зэращӏыжрэ мыбы сабий къекӏуалӏэм хуэдиз япэм зэи къекӏуалӏэу щытакъым сабий. Ну, зэ спортзал дызэримыӏэм теухуауэ, спортзал цӏыкӏут, ди спортзалри абы теухуауэ щӏэхуэртэкъым сабий, ари къакӏуэтэкъым, ауэ. Гысту уже щӏохуэри псори тэмэм хъуауэ дэ условиехьэм теухуауэ мис ди директор спорт школэри мыкӏи глава администрацэри псори зыкъытщӏагъакъуэу, дэӏэпыкъуу щытщ. Зыгуэркӏэ зыгуэр дыхуеймэ абыхэм яжетӏэуращи. Итӏанэ иджыри нэхъ главнахэм щыщу мыбы сабийм тренировкэ зыщӏхэм результат спортымкӏэ къагъэлъагъуэми сытми абы нэмыщӏкӏэ езы щӏалэ цӏыкӏухэр зэныбжьэгъуу къонэ игъащӏэкӏэ. Къыдэкӏуэтея нэужьи зэныбжьэгъуу, ӏуэху тэмэм, делагъэм димыхьэхыу, сыт, мис ауэду щытщ самэ главнэ. Иужьрей илъэсхэм къэралым программэ зыбжанэ къызригъэпэщащ. Щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэр, молодая семья жыхуаӏэхэм хуэдэ, унэ лъапсэ ямыӏэмэ, Хуэмыщӏауэ щытмэ, щӏы кӏапэ ирату, апхуэдэу щӏэгъэкъуэн яхуэхъуу. Фи къуажэм апхуэдэу щӏы ефтыфу, апхуэдэ ухуэныгъэхэр ирагъэкӏуэкӏамэ, хьэблэр зэрывгъэтӏысыжын ӏуэху зефхуэу щыт? Абы теухуауэ схужыӏэнура мы гъэ кӏуамикӏ мы гъэмикӏ унагъуэ щищым щӏигъу псэупӏэ щаухуэну щӏапӏэхэр ятащ. Сотих пщӏырыпщӏ, унагъуэ къэс. Дауикӏ, апхуэдэ ухуэныгъэхэр ирагъэкӏуэкӏа иужь, ахэм гази, псыи, свети яхуэшэн хуейщ, ахэр езым я къарукӏэ яшэжыну хьэмэ къуажэ администрацэ щӏэгъэкъуэн тхуэхъуну? Къуажэ администрацэри, мис а нетӏэ жыхуэпӏа программэхэми псомикӏи дыхэтуэ, псори дыздэӏэпыкъуу, Алыхьым жиӏэмэ, делэжьу псори зыхуей хуэдгъэзэну иужь дитщ. Фэ фи къуажэм гъуэгухэр зэхъуэкӏыным, тэмэм щӏыным сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр щевгъэкӏуэкӏрэ? Уэрам нэхъыщхьэм и мызакъуэу. Уэрам нэхъыщхьэм и мызакъуэ, уэрам нэхъыщхьэм мис фыкърижа флъэгъуащи, зыхуей хуэгъэзау щытщ мыдрей уэрамхэр икӏи, фӏы дыдэу, зыхуей хуэгъэзау асфальтированэу щыткъым, ауэ зыхуей хуэгъэзау. тэмэму щытщ. Асфальт теухуау иджыри зы жысӏэну сыхуейт, дэ зы километрихым щӏигъу программэ дыхыхьау асфальтировать къуажэ кӏуэцӏыр тщӏыну, мис ауэдэ программэ диӏуэ дыхыхьау дыхэтщ иджыстуи къыдэхъулӏэм ари икӏи етӏанэгъэ Алыхьым жиӏэмэ къуажэ кӏуэцӏым километрэ минихым щӏигъу хырэ ныкъуэрэ тетлъхьэну, мис ауэдэ программэм дыхэтщ ар. Улица Алакаева жери икӏи зы уэрам параллельно Ленина кхъэ ӏухьэпӏэхэр кхъищ диӏэщи, а кхъэ ӏухьэпӏэхэр хэтуэ зыхуей хуэдгъэзэну ар икӏи программэм хэдгъэхьэу асфальтыщӏэ тетлъхьэну иужь дитщ абыи. Иджыпсту къэралым программэ щолажьэ къуажэ кӏуэцӏхэм зегъэужьын жиӏэу. Мис абы ипкъ иткӏэ къуажэхэм псы, газ, здылъэмыӏаса щӏыпӏэ иӏэмэ ахэр пхраш, ФАП жыхуэтӏэ, Узыншагъэм щыкӏэлъыплъ пэшхэр къыщызэӏуах спортым ехьэлӏа ухуэныгъэхэр, спорт площадкэхэр щаухуэ. Фи къуажэ апхуэдэ ӏуэхугъуэ зыгуэр хиубыда? Хиубыда, мис нетӏэ жысӏащи, а япэ школым спорт площадкэ зы щыдухуэну мис мы гъэм иджысту нэгъабэ къедгъэжьау икӏэм, мис иджысту хуабэ хъууэ щытмэ, и щхьэм тетлъхьэжынуэ, мис а искусственный трава жыхуиӏэр, удзыр тетлъхьэжу, зыхуей хуэдгъэзэжыну. нэсауэ щытщ. Газкӏи псыкӏи мыдем щӏапӏэщӏэ сыт мыхъуу щытмэ, псомкӏи в достатке, псыри, газри, псорикӏи щыӏэ. Мис иджысту а нетӏэ жыхуэтӏа дызытепсэлъыхь дгуэша сытхэм теухуауэ, абыхэм дэшэн хуейщи, абыхэм иджысту долэжь, программэхэм дихыхьауэ дыхэтщ. Мис мыри федеральный программэм хэдгъэхьауэ долэжь, Коттеджный посёлок жери икӏи. Двадцать, двадцать домов, мис мыхуэдэу, унэхэу щхьэхуэ щхьэхуурэ, унэ зимыӏэ, мис а нетӏэ жыхуэпӏахэм, мис мыбыхэм еттыну. Мыр мыхуэдэу щӏапӏэу ефтынур, хьэмэрэ мыхуэдэу унэ ищӏыхьау ефтынур. Унэ ищӏыхьау, уже и кӏуэцӏкӏи, и щӏыбкӏи, уэрамкӏи зыхуей хуэгъэзауэ, асфальтри ущӏыхьэу ущыпсэууэ хьэзыр хъуауэ, мис мыхуэдэу.

Мыбы уже иубыдыну щӏы кӏапэр къыхэфхауэ къыхэхауэ щыт? Уже къыхэтха, дгъэхьэзырауэ щытщ. Щӏыри хьэзыр, псори хьэзыр, программэ дыхыхьэу дыпэплъурэ. Мыр банкомат жиӏэкъым, зытхьэщӏэтынурэут. Къуажэдэсхэм зэпымычу псы яӏэн папщӏэ сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр едгъэкӏуэкӏрэ? Зэрыхъукӏэ къуажэ кӏуэцӏым псы ет, къуажэм дэсым псы еттын щхьэкӏэ бжьамийхэр дохъуэж, псы къыдэжыр нэхъ мащӏэ дощӏ. Псы мыкӏуэду щытмэ, къуажэм дэсым псы нэхъ пхуетыну, псы зэрыдмыгъэкӏуэдын яужь дитщ. Нтӏэ, дауэ къывэхъулӏэрэ? Зэманкӏэрэ чэзукӏэрэ псыр къуажэм ефтура, хьэмэрэ зэпымычу жэщи махуи яӏэу щыт? Зэпымычу жэщи махуи яӏэщ къуажэм дэсым псыр. Илъэс кӏуам бжьамий тхъуэжа километрэ. Псы зытэмыӏэсу щыта Кӏыщхэ я цӏэкӏэ щыӏэ уэрамым, школьнэ уэрамым къыхыхьу Октябрьскэм къеттыжыну скважинэ дгъэува. Илъэсым ар хэдутӏыпщхьэну псыми проблемэ нэхъ мащӏэ хъуну, псы етым теухуауэ. Абы иужькӏэ псы уасэри нэхъ къыхэкӏын ди гугъэ. Псы уасэм ущытепсэлъыхьакӏэ, мис нобэм къыздэсым псы уасэр тэмэму къуажэдэсхэм къатыфу щыт тэмэму къыфхухэхрэ? Процент плӏыщӏ тхущӏыр къыхокӏ. Ток уасэм тхуримыгъэкъуу мис ауэдэу щытщ ток уасэ еттыным. Къуажэдэсхэм нэхъ къатыфын щхьэкӏэ. Сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр евгъэкӏуэкӏрэ? Дадолажьэ къуажэм дэсхэм, мис рейд дыдохьэ къуажэм администрацэм я щыщ ди гъусэу. Лэжьакӏуэхэр дызэгъусэу псори рейд дощӏ зэбжымкӏи, допсалъэ цӏыхухэм, къагурыдогъаӏуэ псы уасэ зэрытыну хуейр, псы уасэр иужь къызэримыгъэнэну хуейр. Псы уасэр ямытмэ, токур щыӏэнукъым, току щымыӏэмэ, псори зыпыщӏащи, зэрыхъукӏэ къагурыдогъаӏуэ Дадолажьэ къуажэдэсым. Псалъэм папщӏэ, гъэмахуэм жыг хадэ зиӏэхэм псы щӏагъэлъадэу, сэ сщӏэрэ, гъэмахуэм де машинэ зиӏэхэм машинэ иратхьэщӏу псы куэд щагъэкӏуэд къохъу. Апхуэдэм деж къуажэдэсхэм псы щамыӏэ къэхъурэ, щызэпыу къэхъурэ? Ауэдэ щызэпыум де ауэдэми дадолажьэ. Ар къагурыдогъаӏуэ цӏыхум, мы псы мыбы къижыр псы щӏагъэлъадэу, жыгым щӏагъэлъадэ псы, мы псы зэфэ. Абы щхьэкӏэ Октябрьскэ уэрамымкӏэ дызэджэм и лъэныкъуитӏыми псы къожэх. Арык. Ар щӏагъэлъэдэну цӏыхум къагурыдогъаӏуэ, зэрыхъукӏэ. А Октябрьскэ уэрамым темысхэр дауэ къызэхуэхъу? Октябрьскэм темысхэм псы бжьамийти, псы къежэхти, бжари, псэрари икӏи проблемэу щытщ. Псыр мащӏэ щӏэхъур ара гъэмахуэм, мазищым. Абдей нэхъ тӏэкӏу гугъу дохь. Къуажэм и амбулаториер. Минрэ щибгъурэ ищӏрэ блы гъэ лъандэрэ къызэӏуахауэ щытщ. Дэ ди амбулаторием плӏыщӏрэ ирэ лэжьакӏуэ диӏэщ. Амбулаторием къуажэм щыщу школищыр, детский садик насып сабий щищ.

Кушетникова Нитӏу диӏэщ. Стоматологием амбулаторием сменитӏу долажьэри, школищми стоматолог диӏэщ сабийхэм еплъу. И къуажэдэсхэм еплъу стоматологыу тӏу диӏэщ. Мыдкӏэ абы къыщыдэмыщӏауэ Дневной стационар жыхуиӏэм хуэдэу махуэм къакӏуэрэ капельницэ яхуэдгъэуву, мастэ яхэтӏу и мазэм цӏыху тӏощӏрэ тӏурэ мис а дневной стационарымкӏэ я узыншагъэмкӏэ сэбэп дыхуохъу. Къапщтэмэ, дэ ди лэжьыгъэр поликлиникэм, амбулаторием ди лэжьыгъэр узыр цӏыхум къыбгъэдэмыхьэн щхьа. Дыщӏэкъуращ, абы дыпэщӏэтуращи, мис абы теухуауэ нэгъабэ мис ди глава Борсэ Юрэ Къэралбий и къуэр машинэ къыдатурэ район тшэурэ ди цӏыхухэр рентген проходить едгъэщӏа. Абы нэмыщӏкӏэ мис а диспансеризацэ жыхуэтӏэм ди главврач Кокова Елена Анатольевна скорэкӏэ машинэ къытхуигъакӏуэурэ цӏыхухэр итшурэ обследовать тщӏа. Ди населениер мин пщыкӏузым щӏегъу. Балигъхэр минибгъу нос. Аращи, терапевт къэс, участок къэс минрэ щийрэ яӏэн хуейщи, абы хуокӏуэ. Участок къэс терапевт. езым хуэкӏуа яӏэщ, иджысту полъэщхэ, итӏанэ неотложная помощь жыхуиӏэм хуэдэу дэ мы амбулаторием диӏэщ. Иджыблагъэ машинэщӏэ къыдатащ, къуажэдэсхэри арэзыщ, ди сотрудникхэри хъарзынэу зыпыуимыӏэу. Вызовхэр обслуживать ящӏ. Февраль мазэм щӏэдзэри, забор щытар жьы хъуауэ лъалъэу щытти, ӏутха. Мис иджысту щыӏутхым щыгъуэ къуажэдэсми ину берычэт бесын яжесӏэну сыхуейщ, хэт и машинэкӏэ, хэт и тракторкӏэ къыӏухьэурэ сэбэп къытхуэхъуа къуажэдэсыр постоянно ауэдэу йокӏуэкӏ. Мис иджысту хуабэ тӏэкӏу хъуу щытмэ, и щӏыбыр плитка дахэ сыт кӏэрытлъхьэжыну, абы дыпэплъурэ а погодэми, Алыхьым жиӏэмэ, зы тхьэмахуэкӏэ щӏэддзэну къыщӏэкӏын плиткэми и щхьэми. А и кӏуэцӏым адэкӏэ иджырикӏи зы унэ къыдэтщӏыхьыну иужь дитщ. Абы гузэвэгъуэ щыӏэмэ, скамейкэти сытти зыхуей ӏэмэпсымэ сытхэр абы щӏэлъуэ щызэрахьэу щахъумэу абдей дэлъу щащтэу щӏэлъыну. Дауикӏ, апхуэдэ ухуэныгъэхэр мылъку пыщӏащ. Мыпхуэдэхэр фхузэфӏэкӏын папщӏэ щӏэгъэкъуэн иужькӏэ сыкъыщӏыхъуар езы къуажэ администрацэм и къуажэ кӏуэцӏ администрацэри къуажэдэсри сэбэп хъуу къуажэдэсым зи мылъку хэзылъхьи, администрацием и мылъкуи псори зэхэту дызэгъусу тщӏыурэ мис мы лэжьыгъэ нобэ мис дызыбгъэдэт. Пэжщ, мыпхуэдэ лэжьыгъэ куэд къуажэхэм дэлъщ. Иджыри апхуэдэ лэжьыгъэхэр щекӏуэкӏыу пӏэ нэгъуэщӏыпӏэ дей, сэ сщӏэрэ, е фи мурат? Муратщ адэкӏэ, иджырикӏ кхъитӏ диӏэщи, а кхъитӏым екӏуалӏэу гъуэгу ӏухьэпӏэхэр, Асфальтыр къиухуауэ, машинэм къабзагъэр къиухуауэ, ахэр дигу илъщ мыбы мис мы гъэ дызэрытым. Дэ зэрызэхэтхащ мызэ-мытӏуи. Къуажэм дэкӏ цӏыхухэр куэду егъэтхьэусыхэ, зэрыдэкӏын маршруткэ тэмэму зэрамыгъуэтым щхьэкӏэ. Мис абы теухуауэ фи нэӏэ щӏэт, абыхэм зыгуэркӏэ фэ къыфӏыщӏ. Абыи дыкӏэлъоплъ, махуэ къэскӏэ кӏэлъыплъуи цӏыху диӏэ маршруткэм и зэманкӏэ, графиккӏэ дэкӏыу, пщэдджыжьым нэхъ. И чэзу, нэхъ густу, график яӏэу зэкӏэлъыкӏуэу псорыкӏ. Дауикӏ, цӏыху куэд пщэдджыжьым, къуа къалэм щыкӏуэкӏэ, гъуэгу щытеткӏэ, куэду зэтрихьэу къыщӏэкӏынщ. Лэжьапӏэм къыкӏэрымыхун щхьа, цӏыхур псори къащтыфын щхьа, абы я зекӏуэкӏэ зэман зэхуаку дэтыр дауэ тевухуэрэ? Пщэдджыжьым минутипщӏ, минут пщыкӏутху къэскӏэ маршруткэ докӏуей, зым зыр иужь иту. Ар пщэдджыжьым лэжьакӏуэ щыкӏуэм, сабийхэр еджакӏуэ щыкӏуэм, мис абыхэм нэхъ ӏуву щытщ. Шэджагъуэм нэхъ мащӏэщи, тӏэкӏу нэхъ густ мэхъу и пщыхьэщхьэм. Къэкӏуэжыгъуэми апхуэдэу пщэдджыжьым зэрыкӏуэми мис а щӏыкӏэм икӏыжу къуажэм къыдашэж цӏыху дэкӏыр. Дауикӏ, пщыхьэщхьэм къэгуви къохъу, Зэманкӏэ зэрыхуэхъур дауэду, къалэм къыдэкӏыжыну хъуар псори къашэжыфу, пщэдджыжьым и чэзум дашыфу къэфлъытэрэ маршруткэхэм? Дыкӏэлъоплъри, жэуап теухуауэ, абы теухуауэ зыри диӏэкъым пока. Иужьрей илъэсхэм къуажэхэми къалэхэми лэжьыгъэшхуэ щрагъэкӏуэкӏщ. Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным, куэншыбыр псы ӏуфэхэм щрамыдзыным, и чэзум пхъэнкӏийр дашыным, апхуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэр къызэгъэпэщыным. Мыбдеж фи къуажэдэсым я пхъэнкӏийр дэнэ яшрэ, дауэ хъурэ а ӏуэхугъуэм дей? Къуажэдэсым и пхъэнкӏийр графиккӏэ машинэ къыдыхьурэ, экологистикэ, жарикӏи региональный оператор, псомикӏи мис хэдощӏыкӏри, къыдыхьурэ графиккӏэ даш. Махуэ къэскӏэ Нарткъалэ гъуэгум тет куэншыб зэхуэхьэсыпӏэм де яшурэ абы щызэхуахьэс. Абы уэрам къэс махуэ къэс къыдыхьу ара хьэмэрэ тхьэмахуэм махуэ хэхакӏэ уэрам щхьэхуэхэм щызэхуахьэсурэ? Махуэ къэс къуажэм дэтщ машинэр, графиккӏэ уэрам-уэрамурэ дэтурэ. Къуажэдэсхэр абы щыгъуазэщ. Къуажэдэсыр щыгъуазэщ, къуажэдэсыр есауэ къызэрыдыхьу абы мусорыр ящтэ, даш. Къуажэ къэс езыр къуажэдэс лэжьыгъэ зимыӏэхэр. Лэжьапӏэ яӏэми, иджыпсту унагъуэм е ӏэщ зэрахуэу, е хадэ ящӏэу куэдыр мэпсэу. Фэ фи къуажэдэсхэр, дауэ зэрыпсэур, и нэхъыбэр къалэм е нэгъуэщӏ къуажэхэм лэжьапӏэ кӏуэрэ? Мыдей къуажэ кӏуэцӏым лэжьыгъэ щызыгъуэт щыӏэ? Я унагъуэр дауэ япӏыжыну ӏэмал ягъуэтрэ? Къуажэ кӏуэцӏым мыдей дэсым нэхъыбэм фермерские хозяйствэ жарикӏи хэт ӏэщ щегъашхэ, хэт щӏы хещӏэ, хэт гуэдз, хэт нартыху, хэт жыг, щӏым телэжьэну лэжьыгъэ дэлъщ къуажэм. Унафэщӏ къалэныр къыщыпхуагъэфащэм деж, мурад гуэрхэр ухуиӏэ къыщӏэкӏынщ. Уи къуажэ и администрацэм унафэщӏу ущагъэувым, сыт хуэдэ къалэнхэр зыхуэбгъэувыжа, иджыри зи ужь фихьэну сыт хуэдэ мурадхэр фиӏэ администрацэм? Зи ужь дихьэну ӏуэху куэд дэлъщ, тщӏам нэхърэ нэхъыбэж лэжьыгъэ дэлъщ, къуажэдэсыр дызэгъусу, дызэкъуэту, нетӏи зэрыжысӏащи, ипэ махуэ лъандэрэ дыздекӏуэкӏыу докӏуэкӏ, лэжьыгъэ нобэ къыдэлъхэрикӏи зэгъусу дыздэлажьэу, дыздэӏэпыкъуу йокӏуэкӏ. Адэкӏэ ахуэдэу иджырикӏи дефӏакӏуэу, нэхъ дахэ хъууэ къуажэр.